Afa m bụ Ocheeze Chief Lady Dora Ekpe mana n'Enugwu Ukwu ife eji mara m bụ Okpueze. Na Enugwu Ukwu anyị a nwunye ndị cabinet chiefs bụ ndị a na-akpọ ndị nọ na otu ọdụ eze Royal Society and dịka ọ bụ mụnwa bụ Nwunye Igwe Enugwu Ukwu na Ụmụnri amụwa bụ onye isi ndị otu ọdụ eze Royal Society Enugwu Ukwu. Na ndị bụ ndị otu ọdụ eze bụ ndị nwunye the cabinet chiefs of Enugwu Ukwu. Mana Iyom, ndị otu Iyom bụ an association, another cultural group na Enugwu Ukwu, ụmụ nwanyị onye iyom bụ onye olu- onye kwadotalụ ya nwelu eh, nwere interest n'ịba otu iyom ndị otu iyom bụ ndị a na-agba ọdụ n'ụkwụ gbaa n'aka ọ bụrụ na unu nere anya na a na-eme ife ndị otu ọdụ eze a na-akpọ anyị otu ọdụ eze maka anyị na-agbakwa ọdụ a mana ọ sọ n'aka ka anyị na-agba ọdụ mana ndị otu ịyọm na-agba n'aka gbaa n'ụkwụ ọ association onye nwere ike ya onye di ya nwere ike ya onye a chọrọ ijoin this association e jee ọ banye n'otu ịyọm chie echichi niile dị na ya so na ọ ife dị iche ịyọm bụ na ọ otu ndị ndị chọlụ na dịka anyị na-enwe onye onye kpata ego feel na nya chọrọ ichi ọzọ and ọ nwere good character e chie nya ọzọ the same thing ịyọm onye nee na o zuru ya di ya nee na o zuru o jee baa na ịyọm mana nke otu ọdụ eze bụ ndị maka na di ha bụ cabinet chiefs fanwa bụzi ndị otu ọdụ eze nọ na-enyelu ndị cabinet chiefs aka in areas of ụmụ nwanyị ife niile kwesịrị ka anyị mee iji wee nye aka ọ bụrọ iwu na onye na-anụ onye ịyọm ga-abụrịrị onye ọzọ ee onye ịyọm nwaanyị ọbụla di ya supportụlụ feel na nya chọ ka ya baa n'otu a maka na ọ ezigbo otu cultural eh, otu ndị na-agbakwa mbọ ịfụ na ife na-aga nke ọma cul- cultural issues and so on so na eh, ọ- na di gị ọ bụ ọzọ mkpụ ma ọ bụrọ ọzọ mkpụ, onye a dị qualified o nwere obodo na-akpọ ya ịgba ọdụ amadịkwa m ka ndị ọnịcha ọ na-akpọ ya ịgba ọdụ mana anyị nwa anyị nwa bụ ndị nri na-akpọ ya ịyọm otu ịyọm and that ịgba ọdụ bụ a process in ichi mmadụ echichi a- o wee bata n'otu ịyọm ọ a ceremony yes onye dị very well qualified even na ụmụada nụrụ di n'obodo ọzọ chọkwa ịbata n'otu ịyọm na be nna fa they are qualified fa nwere ike maka na anyị nwere ọtụtụ ụmụada ọdịmma obodo anyị bụ Enugwu Ukwu dị n'obi fa na-agba mbọ ịfụ na obodo obodo nna ha na-aga ọfụma fa dị qualified ịba dịka anyị luo for something ka m were ife dịka ECDU a na-abanye i luo n'obodo dịka Amerịka ụmụada anyị nọ n'obodo ndị ọzọ dị very powerful in ECDU fa so eme ife niile a na-eme ndị iyom for instance ndị eh, anyị na-anụkwa ebe ọzọ chọrọ ịba n'otu iyom mana fa bụ ndị Enugwu Ukwu na-anụ di ebe ọzọ they are qualified ụmụada nọkwanụ n'obodo ha nụrọ di maybe ha nụrọ di ma na ha chọrọ ịnụ di fa dị qualified ịbanye n'otu iyom otu ụmụ nwaanyị ya echichi ọzọ ee a na-echi nwoke na nwunye ya ọzọ na be anyị e chisie echichi ọzọ one thing nwaanyị ga-eme na ya na di bụ na ha ga-eje na ndị ọzọ ndị ọzọ aka ịtọ then em anyị nwa bụkwa nwunye ndị cabinet chief anyị na-ana aka ịtọ I believe na echichi ahụ mụ nwa na uche nke m na fa dịkwa qualified na ya bụ aka ịtọ maka ọ, eh, to show na i chizuru echizu